Kerron, An aontaíonn tú leis an ESRI go bhfuil srianta cíosa, de réir mar atá siad i bhfeidhm faoi láthair in Éirinn, ag méadú an ghéarchéim soláthair tithíochta agus ag cruthú fadhbanna eile san earnáil cíosa?
Ó sea, a Fhachtna, Bhuel, ar dtús báire tá sé spéisiúil go n-admhaíonn siad go bhfuil na ceantair brú cíosa leis an srian de dhó faoin gcéad ann agus ar na harduithe cíosa a bhfuil i mBleá Cliath, Corcaigh agus áiteacha eile, go bhfuil sin ag feidhmiú agus sna háiteacha sin nach bhfuil siad i bhfeidhm tá na harduithe imithe suas go ceathair faoin gcéad agus brú ollmhór ar tionóntaí dá bharr. Ar an mórgóir is dócha feictear dom go bhfuil siad buartha faoi thionchar ar an tiarna talún seachas ar an tionónta. Is gá is dócha breathnú ar chúrsaí a athrú ó bhonn i dtaobh na hinfheistíochta. Cad as a bhfuil an infheistíocht ag teacht? Tá siad ag iarraidh an earnáil phríobháideach agus na creach-chistí a mhealladh seachas a breathnú ar leigheas a bheadh ag díriú ar an stát. Is dócha tá neart laigeachtaí sa tuairisc mar a bheifeá ag súil le tuairisc de chuid beirt eacnamaithe. Nua-liobrálach as Coláiste na Tríonóide. Tá an smaointeoireacht chéanna seo ann le deich mbliana anuas agus eisíonn siad na tuairiscí gach ráithe ach tá an ghéarchéim tithíochta ag dul i mhéid. Is dócha go bhfuil béim mhór ar leibhéal na gcíosanna sa mhargadh seachas ar chineál an chearta tithíochta a thabhairt do thionóntaí agus an chuid is an rud is fearr a dhéanamh do shaoránaigh atá ag streachailt leis seo. am le deich mbliana anuas. Cuireann sé in iúl, cuireann sé i gcuimhne domsa na cathaoireacha a bhogadh thart ar an Titanic agus an bád ag dul go tóin poill. An féidir liom an cheist a chuir mé ort a chur ort arís, áfach? An aontaíonn tú leis an ESRI go bhfuil srianta cíosa, atá i bhfeidhm faoi láthair, ag méadú an ghéarchéim soláthar tithíochta? Ní na srianta cíosa atá á dhéanamh, is na. an easpa infheistíochta ón stát agus an stát ag brath ar an earnáil phríobháideach. B'fhéidir go bhfuil sin ag tarlú san am i láthair, go bhfuil na hinfheisteoirí a luaigh mé, na creachchistí sin, tar éis tarraingt siar. Feictear dom ón tuairisc go bhfuil sea, 24 faoin gcéad de laghdú ansin i dtógáil na n-árasán i mBleá Cliath, mar shampla. Bhuel, sa stát i gcoitinne ach i mBleá Cliath áit a bhfuil na creachchistí go mór mór chun cinn i dtógáil árasán agus níl aon níl aon dabht go bhfuil na RPZs tréis dul i bhfeidhm ar sin, aontaím leis sin ach an aontaíonn tú, just go sonrach, tá an-bhrón orm, tá mé ag caithfidh Conall a thabhairt isteach ach tá mé just, ní ní thuigim go díreach ar an gceist, okay, athróidh mé an cheist, an mbíonn tionchar bealach amháin nó bealach eile ag srianta cíosa ar an soláthar tithíochta? Sin ceist ormsa?
No, sin ceist ar Kerron, mar tá mé ag iarraidh tuiscint go soiléir cad é a fhreagra ar an gceist roimh dul chugat, a Chonaill. So, Kerron, an, an mbíonn tionchar, an, an, an gcuireann siad, an, an é an tionchar a bhíonn ag an, a deir an ESRI, b'fhéidir go bhfuil rudaí eile ag imirt tionchar air, ach na srianta cíosa, an laghdaíonn siad an soláthar tithíochta? Bhuel, dar leis an ESRI, laghdaíonn, agus dar. Agus dar leatsa? Agus, bhuel, dar liomsa, sea, laghdaíonn, ach caithfear breathnú air sa fadtéarma agus céard atá le déanamh sa mheán agus fadtéarma seachas a bheith ag bogadh rudaí thart san am i láthair. Sin an freagra a bheadh agam air sin. Conall, An aontaíonn tusa go bhfuil srianta cíosa, de réir mar atá siad i bhfeidhm faoi láthair, ag méadú an ghéarchéim tithíochta? Cinnte dearfa. Muid ag iarraidh go dtabharfaidh mé eiseamláir duit. Má léann tú san London Times ar maidin tá colún ansin ins na leathanaigh gnó agus tá siad ag díriú isteach ar comhlacht comhlacht árachais darb ainm dó L and G, sin Legal and General, bheadh ainm ag daoine air mar chomhlacht. Má infheistíonn tú i scaireanna Legal and General faoi láthair is féidir leat. 9% de dhíbhinn a fháil. Sin ús nó teacht isteach 9%. Do bhí mé ag labhairt le lad inné agus do bhí an t-ádh dearg leis, do fuair sé uacht agus san uacht tugadh a, tugadh teach a mhuintir dó agus is fiú, milliún euro é, tá seisean ag fáil €3,300 sa mhí air sin. Dá mbeadh seisean ag fáil 9 faoin gcéad ar a chuid airgead gach mí do bheadh sé ag fáil seacht go leith míle euro. So, is cuma liomsa, níl mise anseo mar bhreitheamh nó aon rud ach, Cá gcuirfeása do chuid airgead. Más féidir leat 9% a fháil ar scaireanna agus níl ort péint a chur orthu, níl ort an féar a ghearradh, níl níl ort a bheith ag déileáil le tionónt, tionóntaí istoíche, etc. Nó ar leath sin, nó níos mó ná leath sin, ar má chuireann tú isteach i dtithíocht é. Measaim go n-aontaíonn an bheirt agaibh go gcuireann sé srian ar infheistíocht phríobháideach, ach measaim gurb é an pointe atá á dhéanamh ag daoine ar nós Kerron Ó Luain agus daoine eile ná, sea ach ní hé infheistíocht phríobháideach an bealach ceart chun an ghéarchéim tithíochta a réiteach, is infheistíocht phoiblí an bealach ceart chun an ghéarchéim tithíochta a réiteach, a Chonaill. Bhuel, má tá tú ag labhairt faoi infheistíocht. An é an t-airgead nó an t-airgead atá ann nó an é go bhfuil muid, agus tá sé seo ráite agam ar an gclár seo cheana féin, ná bhfuil tú ag iarraidh go mbeidh Simon Harris agus a chuid ag dul amach lena gcuid sluasaid agus ag tógáil tithe? An é go bhfuil muid ag iarraidh fórsa oibre ag an stát chun dul ag tógáil tithe nó an é go bhfuil muid chun dul agus iad siúd go bhfuil oilte i dtógáil tithe, na forbróirí, is airgead a thabhairt dóibh? An é an modh díreach nó modh indíreach atá i gceist? Má tá muid ag smaoineamh ar an mhodh indíreach, ní féidir liom dóthain eiseamláir a thaispeáint ar cé chomh dona agus atá an stát ag déanamh gnó nó i ngnó mar ní sin gnó an stát. Is maith liomsa an stát a bhíonn ag rialú agus ag coimeád súil orainn agus an sórt sin stát ach ní cheapaim go gnó an stát é a dhul amach le sluasaid agus ag tosú ag tógaint tithe. Nuair a smaoinímid, Karen, ar Ospidéal na bPáistí agus ar an róchaiteachas air sin agus ar thograí eile a bhfuil an stát ag iarraidh a riaradh, an bhfuil argóint ann nach bhfuil an stát go maith agus éifeachtach ag déanamh rudaí mar seo? Bhuel, i gcás Ospidéal na bPáistí, is caimiléireacht an dream BAM atá i gceist. Bhuel, caithfimid a bheith cúramach faoi líomhaintí den chineál sin a dhéanamh ar an gclár. Ok, bhuel, is an gaol, an gaol aisteach idir BAM agus an stát atá i gceist agus is comhlacht príobháideach é BAM, dar ndóigh. Tá baint acu le cúrsaí tithíochta chomh maith. So, an é, just chun an cheist a chur Conall, an bhfuil tusa ag caint faoi go ndéanfadh an stát an obair go díreach, gurb é tógálaithe a bheadh ag obair don rialtas a thógfadh na tithe, nó an bhfuil tú ag caint faoi go mbeadh an díreach an rialtas ag íoc as airgead poiblí forbróirí príobháideacha chun é a dhéanamh? Cad é an rud atá i gceist agat?
Bhuel, ba chóir go ndéanfadh an stát infheistíocht agus cosúil le Conall tá mé tar éis an pointe a dhéanamh cheana ar an gclár seo chomh maith. Ba chóir don stát infheistíocht a dhéanamh i gcomhlacht tógála stáit agus an beart a dhéanamh sa chaoi sin. An bun, saghas comhthéacs leis seo? Dar ndóigh freisin is comhthéacs stairiúil ag dul siar go dtí na 1960idí agus rud a chuaigh i dtreis agus a d'éirigh níos measa sna hochtóidí. Bhí thart ar cúigiú den stoc tithíochta sa stát, i seilbh an stáit sna seascaidí agus thosaigh siad á dhíol agus chuaigh sé i dtreo an earnáil phríobháidí agus níl ach faoi bhun deich fán gcéad, thart ar ocht fán gcéad ann ó fiche a haon déag agus é sin ag éirí níos measa. toisc nach bhfuil siad ag tógáil na tithe i seilbh an stáit nó sna húdaráis áitiúla ag an leibhéal ceart agus Ba léir sin leis na figiúirí a scaoileadh i ndiaidh an toghcháin. Ach bhíonn sé ag rá gur chóir infheistíocht a dhéanamh i gcomhlacht stáit chun breathnú air seo amach anseo. Comhlacht stáit a bheadh ag fostú na tógálaithe. Bheadh na tógálaithe agus na hailtirí agus gach duine ag obair go díreach don stát, an é sin é? Bhuel, go díreach, mar tá san an cineál, tá an sprioc brabúis sin an fhadhb atá ag na comhlachtaí príobháideach i láthair na huaire. Muna bhfuil an brabús ollmhór le déanamh ní bhacfaidh siad leis an fód a iompú. Agus an bhfuil comhlacht stáit den chineál seo ag feidhmiú go rathúil i tír éigin eile, fé láthair, go bhféadfá a thabhairt mar sampla?
Bhuel, d'éirigh go maith le tithíocht poiblí i Vín, mar shampla, agus bhí dul chun cinn maith déanta ansin. Níl an tithíocht go hiomlán ann poiblí ach tá sciar suntasach de. Agus an comhlacht stáit leis na hoibritheoirí, na daoine atá ag tógáil na fallaí agus gach duine ag obair don stát, an é sin atá ag tarlú i Vín? go bhfios dom, sea. Conall, Comhlacht Stáit, gach duine ag obair go díreach don Stát, na tógálaithe, na hailtirí, na pleanálaithe, gach duine. Seo é an bealach chun tosaigh.
Bhuel, má tá cúpla uair a chloig agat is féidir liom é seo a mhíniú mar sampla a thabhairt. Do luaigh tú an ospidéal, Ospidéal na Leanaí, agus an praiseach atá tarlaithe ansin. Ceann de na fáthanna go bhfuil praiseach tarlaithe ansin, agus tá sé dochreidte cé mhéad airgead atá curtha amú ansin, ná ní raibh, pé hiad féin, na daoine go raibh le súil a choimeád ar na forbróirí agus na hailtirí agus na hinnealtóirí, ní raibh siad in ann srian a choimeád orthu. So sin an Stát nach raibh in ann an gnó go mba chóir dóibh a dhéanamh a dhéanamh. Now, ag dul siar go dtí an méid maidir leis an an cóir go mbeadh an Stát ag obair mar thógálaí, cá stopann tú an teoiric seo? An cóir go mbeadh an Stát agus tá mé saghas ag magadh beagáinín anseo, má tá tú sásta go mbeadh an Stát ag tógáil na tithe, cén fáth nach mbeadh an Stát ag déanamh do chuid sandwiches nó ag déanamh ag tógáil do chuid carranna nó aon rud? Sin an Sin an teoiric a bhí ag na comhchumannaigh agus do chonaic muid cad a tharla le comhchumannachas, is praiseach iomlán a bhíonn ann agus is just níor oibrigh sé riamh, an t-aon rud a chuir sé i gcríoch ná cos ar bholg a chur ar dhaoine. Now, An bealach chun é seo a dhéanamh, agus tá ceannas d'aon tuin, tá mé cinnte go n-aontaíonn gach duine, is cuma céard a deir an ESRI, ní fheicimse go bhfuil aon duine ag déanamh aon iarracht chun an 60,000 tigh nua a thógáil. Níl sé sin ag tarlú. Táimid ag tógáil 30,000, bhí an rialtas ag rá, ag maíomh b'fhéidir, go raibh siad chun 40,000 tithe a thógáil, Níl sé sin ag tarlú. Tá 60,000 tigh ag teastáil agus b'fhéidir fiú amháin os a chionn san nuair a fhaigheann muid breis daoine isteach sa tír. So sin iad na spriocanna. An t-aon look it níl na freagraí ar fad agamsa. An t-aon rud gur féidir liomsa moladh agus tá sé molta agam cheana féin ná an bealach eile chun tithe a thógáil nach dtógtar go díreach ar an bhfód iad ach go n-imíonn tú isteach i monarchan agus tógann tú an tigh agus tugann tú ar an mbosca é go dtí an láthair chun iad a chur in airde. Sin mar a déantar é de luathú ansin. Bhíonn na Gearmánaigh, na Francaigh, na Meiriceánaigh, seo an bealach a dheineann siad é. Cuir, deineann tú tithe ar an, ar an bhfaisean nua i monarchan. Oibríonn gach rud, tá gach rud ceart. Níl tú a' fanacht ar brící teacht le seachtainí nó, agus níl tú a' fanacht ar na, ar na fuinneoga teacht le, le míosa. Tarlaíonn sé ar fad go tapaidh agus go sciobtha. An rud atá molta, agus iarraim ort freagra gairid a thabhairt le do thoil agus fágfaidh mé an focal scoir agatsa Kerron. An rud atá á mholadh agatsa deir Conall, baineadh triail as cheana ins an Aontas Sóibhéideach mar shampla, níor oibrigh sé, ní oibríonn sé.
Bhuel, ní oibríonn an príobháidiú ach an oiread mar tá muid ag maireachtáil le géarchéim tithíochta atá bunaithe ar an nualiobrálachas agus an róphríobháidiú. Mar shampla i Sasana tá siad ag tógáil na. na córais iompair ar ais isteach i seilbh an stáit de bharr gur theip ar an phríobháidiú ansin. Agus is cineál áiféis é a rá Conall ráidh faoi cheapairí, táimid ag caint ar smacht an phobail ar tithíocht, iompar agus sláinte go príomha. Ceart go leor, fágfaidh mé an focal scoir agatsa ansin. Kerron Ó Luain, Rúnaí Misneach agus ball de Éirígí agus an Cumann Tithíochta CATU.